Chipani n'chamoyo, chipani ndi chonyadira kwambiri kuti lero ndikutha kucheza ndi dziko lonse. Zikomo kwambiri. Mukati chipani chamoyo mukutanthauzanji pamene chipanichi chagwa pa masankho chaposachedwapa?
Chipanichi uh, chimene ndingakuwuzeni ndi choti chasankha mtendere. Pa nthawi ino amene anzathawa angolowa Tikufuna ife titsogoze kuti dziko lino sitikufuna kuti tikhale tili yeye kukangana izi ndi izi. Ife tasankha kuti tinapanga chisankho uh, anthu malizatsi atuluka amene alilimu sitinafune kuti tidziyamba kukamba izi zinatere izi zinatere ayi tonse pano maso akhale poti timange dziko lino tipite ku chitsogolo. Ndikamati chipani nchamoyo ndikutanthauza kuti ndi chipani chokhacho chimene chimamanga umodzi, chipani chokhacho chimene chimasankha bata mmalo moti tidzikhalira tikuchedwetsa anthu mmidzimu kuti apeze mankhwala, akhale ndi boma loti lidziyendetsa zinthu mmene zililimu. Tikamati chipani nchamoyo tikutanthauza kuti Ndi chipani chimene chili chachikulu kwambiri dziko lonse lino. Ndi chipani chokhacho chimene kungokhala pa mpando ngakhale kunali mikwingwirima yotani chaonetsa misewu, chaonetsa au- alimi kumapeza mapuraisi abwino, chaonetsanso umodzi wa dziko lino ndi kumakhala tonse pamodzi. Ndi chipani chokhacho choti pa nthawi yake siti ma- ma- anzathu achialubino anali safe nde ine mutangandifunsa kuti kodi mukamati chipani nchamoyo mutanthauza chani tutanthauza kuti ndi chipani chimene chili manthu wa zipani chipani chimene 2030 chikhala chikubwerera m'boma kufika pano mwapanga kale postmortem kapena kudziguguda pa mtima kuti chimene chachititsa kuti chipani cha mcp chigwe pa masankho ndi chani
ayi sitinapange tikati tapanga tinama chimene tapanga panopo ndi choti tinapereka mpata kuti anzathuwa akapange swearing in ceremony yawo akhale pa mpando pano ndi nthawi koma chimene mwaona ndithu nchoti mlembi wathu wamkulu wanena kuti aitanitsa msonkhano, mkumano umene tikhale pansi nkuona kuti kodi pakhota mchira wanyani mpati chatsitsa dzaye nchani e, nde zimenezo tipanga ubwino wake ife ndi chipani chachikulu kwambiri chipani chimene chili ndi ma structures kuposa chipani china chilichonse and mudzikumbukira kuti mmene tidali ku opposition pa 26 years tinafikanso pokhala ngati apa so sife alendoyi Ndipo apapa ndi nthawi yoti tisese m'nyumba mwathu, tione, tisinkhesinkhe, kodi padavuta mpati? Nde zimenezo ndi zosavuta, ndipo pano mpata ulipo. Tikhala tikukhala pansi ndi kuyang'ana kuti kodi chavuta nchani? Koma chimene ndingathe kuuza mtundu wonse wa Amalawi, mchipululu simofera. Ife tikhala pansi, tiyang'ana, tiona kuti kodi nkhani ili pati, ndi kuonetsetsa kuti takonzeka ulendo umene tikubwerawo. Izi zomapezeka anthu oti akuchitodziwa kuti masankho mpakana angapo amapangidwa quarantine, kuoneka kuti zinthu zinali zovutadi pena ndi pena, panali mavuto apo ndi apo. Koma ife chifukwa chotitu mukamati Malawi, chipani chimene chinabweretsa dziko lumene mukuti Malawili ndifeyo nde ife pa nthawi ina iliyonse pakangobwera vuto timaganizira a Malawi kaye sitiziganizira ifeyo timakhala pasi nkuyang'ana kuti kodi solution imene ingathandize kuti dziko limene likuvutika ndi umphawi ngati ili zawo ziyende ndi iti ndiyoti tikhale pasi tidzikangana pano kapena tilolere kuti chinthuchi Mulungu mmene wachipangira chikhale momwemo. Izitu zikonzeka ndibwereze m'chipululu ndi mosafera, ife tungodutsamo.
Pamene timapita ku chisankho uh, kangapo konse mudali ndi chidwi maka pa chisankho chimenechi kunena kuti ayi mcp ichita bwino koma 33% imene mudapeza against 56% imene idapeza chipani cha dpp chimene chikulamula padakali pano zina mwa zimene zikumatuluka kunjaku ndi nkhani yokhudzana ndi kusachita bwino kwa chuma ndikukhulupirira kuti zimenezi inunso kuchipani mudziwa kuti ndi zimene zachititsa kuti chipani chigwe pamasankho
monga ndakamba kuti sitinapange postmortem ife tikadzakhala pansi nkuyang'ana titha kukuwuzani anthu akukambatu bwinobwino kuti uh, palibe angakane kuti economy imakhala yovuta komanso nditha kukuwuzani kuti economy sikuti yavuta kuno kokha kulinso ena amene agwira ntchito ngati imene muma economy ngati omwewo ndikuwapanga bwinobwino tisakambe ngati kuti panalibe mavuto ena Tisakambenso ngati kuti palibe kumene kunapezeka anthu ma ujeni ovotavota kwina kopezeka kuti zinthu sizikubalantsa ena mpakana kumazimangirira chifukwa choti analandira ndalama zonsezo tinaziona tokha tiyeni tipange postmortem modekha mofatsa chimene mugwire inu kunjaku mukatiuze ndi zoona nchakuti malawi congress party yasankha kuti ilolele kugonja makamaka kupangira dziko linolo tisakhalire wowowo tinazionapo izizi before nde ife tikasankha ufulu ndi bata pamalawi pano mwina anthu tisachuluke kuti ayi nkhani ife titati tiyambe kuvundukula panopo mwina mpakana mawa tiyamba kuloza zala ndikukapeza kuti tikuonetsanso zinthu zina zoti anthu mukhoza kukhumudwa koma ife kudutsa mwa mtsogoleri wathu tinasankha kuti for the good of this country kupangira ubwino wa dziko linolo tikhale chete tipuse ifeyo kupangira kuti munthu wa ku malawi zake ziyende bwino kuti akakhala kuti achakwera sakonda dziko lino bwenzitu tidakathamangitsana pa ground nde ife mwina tisayankhule zapatsuzani zoona zalero ndi wakuti anthu mumve kunjako kuti malawi congress party imafunira dziko lino zabwino Ikafika poti ikuona kuti apa pali kwe, kuli kokwesana, ife tasankha kuti ayi zimenezi zisiyeni. 5 years si nthawi yayitali yayi, and chitsime chakuya chimaoneka chikatani. Zonse munena za economies, watch mmene zichitika apapa. Sizikutanthauza kuti mmene zateremu ndiye kuti economy ayi anthu amene alowawa ndiye kuti things will go better, never. Chifukwa ine ndikhoza kukuwuzani kuti mwi Emo, compare zimene zikuchitika ndi madziko ena apa SADC achakwera held economy to the best of his capacity ndiye zitotheka kuti vuto ndimene koma ine ndikuwuzeni pano moopa mulungu tisanamizane its not just the economy kuli zambiri zimene tidakatha tikhoza kuloza apa koma ine monga woyankhulira chipani chimene ndifuna lero anthu mutimvetsetse ndi ichi tasankha ubwino wa dziko kuposa kuti tikhale pansi ndikumathamangitsana m'makhotimu zimene tidakatha kupangazi koma ife tasankha kuti akule ndi mulungu tichepe ndifeyo pa nkhani imeneyi ifeyo tikhale ngati dzitsiru pa nkhani imeneyi yovomereza kugonja achakwera adavomereza masankho uh, maka mavoti ali mkati kuwerengera tinene kuti mudasunzumiramo mu mphikamo nkuona kuti yayi zinthu zikuvuta apa nchifukwa adavomereza Ah, zimene ndingakutsimikizireni pano ndi zakuti ife monga chipani tinapita mpaka na munaona tidapita mpaka ku court kuonetsa zinthu zimene zinavuta Ndipo panopo tati tikhale pansi nkona mukundimva ndikuti sindikufuna ndiikoke ya zimene tidaona koma achakwera ataona zonse zimene zimayendera anaona kuti ayi ife chifukwa cha ubwino woti tifuna kuti dziko lino lisakhale pa nkhondo kunali kuti amalawi akhale ndi madzi abwino athe kumapanga mabizinesi amalawi azipeza chakudya masukulu ayende bwino eh, nde ife titaona zimene timaonazo tinasankha kuti mm -mm. ife malo moti dziko lino tililowetse m'mavuto titani tipange zimene zithandize dziko linolo pa nkhani imeneyi amene uh, president wa chipani chimenechi lazarus chakwera amene adalinso president wa dziko kuvomereza kugonja adafotokozanso mudatulutsa kumeneku ku chipani kuti akapezeke nawo pa mwambo olumbiritsa koma taona sadapezekeko kumeneku mudasintha maganizo at the 11th hour chifukwa ninji ayi tinetsindike pano mwina dzulo mwaonanso tatulutsa uyu st- ch- chikalata cholongosola chifukwa chani apresident sanapezeke wolumbiritsa Dr Chakwera panopo ndifuna dziko lonse lidziwe kuti wina atang'amba mu mtima mwawo akaona kuti iwo akulifunira boma la dpp zabwino kwambiri ndipo iwowa anakonzeka tonse ku chipani cha kongresi tinayika ndondomeko ndipo even owalandira anaanyamuka kale kupita ku blantyre ndipo program inatuluka koyamba imaonetsa ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino wa- a- a- akakhalapo tangodabwa kuti programu yomaliza iyo osayikidwapo ndiye monga chipani ife tinav- tavomereza kuti ah, ngati amene akuti akulowamo akuona kuti iwo sakumufuna president wakale kukhalapo pamene iye amafuna aonetse umunthu wake ndi ukulu pandale umene ali nawo kuti akakhalepo akapereke ufumu m- ndodo ya ufumu kuti iyayi yendetsani ndipo tikukufunirani zonse zabwino koma amene a- akana kuti achakwera akhaleko ndi a dpp nde ife monga chipani nanena kuti "Ah, tisapanikizike tisamunyozetse president wathu aone kuti malawi congress party sikufuna kusungira mpeni pamphasa nkona u- kuti "Ah, ta- ta- tikukufunirani zabwino ife osakapezeka kopereka mphamvu akana ndi anzathuwo nde ayi ndi mmene afuna ayambire kuti ayendetse zinthu zawo ife tilibe vuto ndipo mmene tili panopo tili bize kwambiri kuti tionetsetse kuti kodi tiyenda bwanji kuti tibwerere mboma 2030 tibwera Nde- ti- tibwera tibwera maka ku nkhani imeneyi yakuti chipani ngati mcp mwagwa pa chisankho tsogolo ndi la- Mm. lotani koma tidakali pa nkhani yomweyi mwakamba motero kuti mukufunira dpp zabwino zonse pamene ikulamulira mwa njira ina mukutanthauza akabwira apa kuti atati akufunseni nzeru mukhoza kupereka koma nzeru zakenso nkukhala zolongosoka osatinso pang'ono ifeyo ku malawi congress party motsogozedwa ndi dr lazarus mccarthy chakwera pakabwera pa nkhani yothandiza Mmalawi, yoonetsetsa kuti Mmalawi ali ndi quality education, akamati ali ndi degree ikumveka, yoonetsetsa kuti Mmalawi akamati akupanga za ulimi akupindula ndipo ulimi uja ukutha kuti athandize pakhomo pake ndikumadyetsa Malawi ino ndikumatha kugulitsanso kunjaku. Munthu akabwera nkukanena kuti tikufunako nzeru zoti tiyendetse bwanji chuma tiyendetse bwanji uphunzitsi tiyendetse bwanji ah, ma- maphunziro nanga nkhani za u- za ulimi mamaini tapezawo ife ndiwokonzeka ntchito yathu chimene timakhalira ku mcp cholinga chathu ndi kutukula dziko lino. Sikuti tikungopanga ndale for the sake yoti tikakhala kuti kujaku kaya panopo tili ku opposition ndiye tidzingopanga oppose chinthu for the sake of opposing. No, no, no, no, no. Mudzikumbukira onsewa akumakutchula kuti dpp kaya ti utm kaya chani anachokera ku malawi congress party ife ndi makolo ake a anthu amenewawo moti iwo aja ndi ana by far and akamabwera kudzatipempha ifeyo sikuti ife tingaumire Dziko linotu tili ndi Malawi mmodzi and chimene Dr akufuna akaonetse popita ku function nchakuti sikuti just a statesman koma kuti he is a major player ndipo kwa munthu amene angadzati ayendetsa dziko lino popanda kufunsako munthu amene wangochoka apa chimenecho ndiye chibwana kumeneko ndiye kuzikondako dziko lino tili muzipani zosiyana koma cholinga chathu ndikutukula dziko lino nde ife A Malawi Congress Party tili pano kuthandiza munthu wakumudzi, tili pano kuthandiza amene ali mchipatala, tili pano kuthandiza achinyamata kuti zawo ziyende bwino, tili pano kuti dziko lino litukuke. Sitikungopanga ndale za upo kapena ndale zodzangobera mavoti ndikukanena kuti bola tikhale ifeyo pampando aa. Malawi Congress Party is bigger. than ndale zachibwana ngati zimenezo ndale zimene tikupanga ife ndi zotukula dziko ndiye chimene tili pano ife sikuti ndife okonzeka okha taonani tinachita kunyamuka kuti tikupita ku blantyre kukapatsa anzathu mantle ya power ale akana ndi iwowo apa muyenera kudziwa kuti chipanichi ndi chokonzeka ndipo ife pamene takhala pano paliponse pamene angatifunse e mafayilo akuti ali pakuti e kodi chakuti apapa munasi Ife tili pano kuonetsetsa kuti Mmalawi, Mmalawi sitidya ndale, Mmalawi akufuna economy iyende bwino, maphunziro ayende bwino, tidzikhala amodzi tisamasalane. Ngati mwangotipeza kumene, iyi ndi program ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiak Broadcasting Station, zbs, ndipo ndili ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress, mcp, a Jessie Kabwila, mwakamba zodzitamandira kwambiri ngati chipani cha mcp mumamva bwanji uh, mukamamva kunja kwakuti kuti mu zaka 5 zimenezi mcp yalephera maka mmagawo ochuluka Ah, ndimamva chisoni ndimadziwanso komanso ndiziona kuti amayankhula ndani chifukwa pa magawo amene takhala ife takhala pa zaka 5 anthu adzikumbukira zaka zimene tagwira ifeyo chitukuko chenicheni ndi zaka zitatu nde mupange kompeya ndi awawa amene a- a- alumbira dzulo tiye tione tapanga chani anthu kuti asamangoyankhula ifeyo pali masukulu amangidwa compared to before ndanga ana asukulu aku university ana aonapo upkeep ndi kusamalidwa ku university kutafika pamene kwafika Pitani kwa alimi mukafunse akakuuzeni kuti mmene ankachitira mmbuyomu ndi panopo chikuchitika ndi chani. Akakuuzani kuti tinali tisanaguliridwepo ife mitengo ngati iyi. Ndikamamva anthu akuyankhula choncho ndimadziwa kuti ambiri akuyankhula chifukwa cha chipani chimene amachokera. Mudzikumbukiratu kuti dziko lino tinalowa pa nthawi imene dziko lonse lapansi likukumana ndi mitengo yokwera. Pitani mukaone mmene tikugulira kaya ndi fuel kaya ndi kuti mupange compare ndi maiko onsewo. Anthu asatenge chinthu ngati kuti Malawi ndi vacuum. Zimene tikuona kuno, pitani mukafunse ku Zambia mukaone. Nde muone economy yathu mmene tingapangire cushion ife anthu kuno ndi zosiyana ndi mmene amapangira kwina. Nde anthu ndikamamva akamayankhula chonchi ndimamva kuti ah, kodi mmbuyomu kudali cancer centre? Siiyo anatsegula a Chakwera kodi mmbuyomu kunali misewu chonchi siizi zili apazi kodi mmbuyomu Amalawi adali amodzi chonchi poti mmbuyomu kunali anthu ochita kunena kuti anthu akumpoto ndi anthu opanda ntchito koma what has Chakwera done abwezeretsa unity ndi chikondi kwa wina aliyense ndikamamva anthu akuyankhula chonchi ndekuti iwo sakudziwa Kuti youth mupite kwa achinyamata kunali koyamba kuonetsa president amene amakhulupilira kuti achinyamata akuyenera kukhala mu cabinet, achinyamata akuyenera kukhala percentage chonchi. Anthu akamayankhula chonchi akuiwala kuti ndi boma la a Chakwera limene lakweza azimayi kwambiri. Ndi boma la a Chakwera limene laonetsetsa kuti pogawa chimanga tisamanene kuti anthu aku south alibe ntchito cyclone Freddy kubwera ndikumakapereka zakudya kwa wina aliyense. Anthu asamayankhule ngati kuti. Palibe chimene chachitika. Si zoona, ndi bodza la mkunkhuniza. Pamene ife timakhala pa mpando, ma university amalephera. Academic freedom itavutiratu struggle konseku, ndale zimapangidwa ndi mma university momwe. Nkoyamba kupeza president amene akuona kuti quality ya. Idzikhala yeniyeni. Nkhani ya ma fake degrees tichotse. Akuluakulu, anthu akamayankhula chonchi akuyankhula chifukwa chakuti anthu akamafuna kukhala pa mpando amayankhula zoti akomere. Munthutu akamafunsira amasekerera, amayankhula ngati kuti chilichonse akupangira. Nde ife tikufuna tinene pano, ndife onyadira kwambiri kuti tili ndi mtsogoleri Dr Lazarus Chakwera amene anaonetsa kuti. Kuli bwino kusiyana ndi imf malo moti atiuze kuti musalemba anthu ntchito lero zamakambidwe ngati one way traffic ma decision onse amene a chakwera anapanga kunali kuti tithandize mmalawi sitikunena kuti munthu salakwitsa aa pano sinena zoti ife we are perfect koma chimene ndikukananso nchoti anthu tidzinamizana kuti everything talephera ndi zabodza zimenezo Pa- mutati mukhale pansi muyang'ane inuyo lilongwe ndi mmene idalili Ndani anapezako mtsogoleri woti akamayika misewu sangoganiza za central region akuyika ku mpoto anayika misewu ku mwera paliponse mukayang'ane ma health center over 200 amene amangidwa ma schools of excellence ali mbwe Nde ife mmene tikuyang'anira tikuti iyi inali foundational year. Ngati anthu amaona ngati tisolver mavuto onse in one go sizoona ngakhale mutati mupite kulikonse sizoona zimenezo. Nde ine ndimadziwa kuti anthu poyankhula amanyengerera koditu ali deretu nkulinga utayenda naye. Lero ndi imeneyi dpp yabwera tiyeni muyione mmene iyendere muone kuti oh aja ankatinyengerera aja paja anakuuzani. akuti masukulu mupita ulere nde ndi zimenezitu cdf akuti ikhala pa 5 billion per constituency tizione zimenezi anthu akamafuna kukhala pa mpando zoyankhula mbwe koma ife zathu nzolozeka mungotuluka panjapa muziona
popita chitsogolo chipani cha mcp tsopano chili ku opposition mudakhalako zaka 30 muli kumeneku boma ili limene mwagonjali nkhani zimene zimatuluka ndi nkhani zachuma komanso katangale pano mukatsutsa nkhani zimenezi mukayambire pati mcp you're now in opposition ya monga ndakamba nkhani yayikulu kwambiri imene ndidzithe kuyankhula ndi mphamvu ndi tikamaliza postmortem yathu imene tiyipange pompano koma kwa ife Amenetu alimbane ndi dpp musavutike nkuyang'ana ife ndi amalawi. Amalawi omwe aja anaipanga hold accountable before si ifeyoyi. Ife mawa adzayamba kuti hey hey mwakuti okha amalawi aona adanena kuti akabwera atsitsa mitengo tikuona tokha zimene zikuchitikazi. Sikuti zitenga nthawi and oyankhula si ife, oyankhula ndi a Malawi okha. Akapita ku ma university kumene ananena kuti anthu ma university athu ma public universities anthu adzidya ulele sikuti adzilipira and atiuza zimene akapereke kwa achinyamata kuti adzikhala ali bwinobwino. Amene akumva mmimba ndi amene amatsegula. tseko chonde kongeresi ili apo ifetu tapanga zaka 5 lero aja amati iwowo akupatsani ma constituency development fund apanga ndipo akuti no ayendetsa zinthu izi mwa smart ife kwathu ndikungowamva amalawi kuti kodi amalawi akuti chani weniweni amene amaya, aku, akudziwa kuipa ndi kuwawa kokhala ndi dpp pa mpando si kongeresi ndi amalawi nsanje to chitipa and mm, likoma to mchinji so imeneyo ife va kuti amalawi akuti chani izi sizofunsana tingopita kwa ana aku universitywo mukaone nokha kuti adzikuwuzani kuti chani fananga pano abwera anu ake a anativinitsa pa, pa, pa academic freedom paja lero tatenga takhazikapo sikuti iyankhule ndi kongeresi tidzimva ndi amene akulimbana nawo mapromisi onse anapanga aja kuma manifesto awo ndi imene ubwino wake ulendo uno manifesto imene yawina ndi imene ikuyenera kuyendetsa boma nde ife tidziona kuti kodi zimene adanena ndi zimene akuchita andi ndibwereze pano polisi wamkulu pakabwera pa governance weniweni amene amacheka kuti kodi zinthu zikuyenda bwino ndi mlimika ndi mwana wa ku- wa ku university ndi mwana wa sukulu ndi mwana wa ku secondary Popita chikho chimene chitsogolo- chimanena kuti kuli free education iperekedwe imene popita Ah, chitsogolo mukati- ngati yes. ngati mcp uh, chisankho ndi chimene mwagonjachi Ah. mamembala anu tsopano muchita nawonji popita chitsogolo pamene mukukonzanso ngodya zimene mwakhala mukuzifotokoza zija pa zaka Mhm. zisanu zimene zikufika 2030 Mm. kongresi ngati inatha kukhala ku opposition zaka 26 kudzalowa mboma ndikukalamulira panopo ndi chipani chokhwima. Ichi si chipani cha ku family, si chipani cha m'briefcase, si chipaninso chobadwa chifukwa choti wina wakwiya ndi wina wake ayi. Ndi chipani chokhazikika. Ife ma members athu sikuti ngotekeseka ayi, ndi okhazikika oti pano tikungowaona ena akuti aa akuti ee achoka. Ife pano tikufuna anthu anyamuke kumene, amene afuna kupita kukalowa kwa awawa atisokonezawo. Pitani, koma ife mutipeza. Tikhala tikukumana. Ndife chipani chimene chimakumana kuyambira pa area, pa branch, pa district, pa region. Ndife oti ma joint meetings chikhalidwe chathu timapanga. Nde ayi zimene tipange ma members izo ndi za m'nyumba tikhala pansi n'kukambirana koma chimene ndingakuwuzeni nchoti tili ndi foundation ya solid ifetu tili nkwathu chipani chokhacho chimene sitikhala pa renti tili ndi headquarters tili ndi maofesi dziko lonse lino tikhala pansi tikambirana zimene tichite kapena tinene sitingaulule pano koma chimene ndingakuwuzeni nchakuti mtima m'malo ife nde eni ake andale m'malawi muno takhala ku opposition takhala ku ruling pano ndi poti tikhale pasi eni akefe maliro awawa tilira tokha andi tokha tidzuka tiona kuti kodi koyipaka kanalowa bwanji Ndipo kuti kasadzalowenso 2030, tipange bwanji? Izo ndi nkhani za ife za m'nyumba zimene tikhale pansi n'kukambirana. Sitingaulule kuti kodi dambwe limeneli tikalowa zikhala motani, aa, ndi za ife eni. Tikha pansi tikambirana. Koma chimene ndingakuuzeni M'mbuyomu zinatiwonekeranso sikuti tingalephere kudzuka panopo mpaumoyo kukhala successful monga chipani kapena kuti tidzikhala chipani cholowa boma sizitanthauza kuti simuphunthwa koma nthawi yonse tikagwa timazisasa tili ndi malo okumana wani namba two tili nkhomo china tili ndi ma structures ife maveteran athu alipo amene analipo tili m'boma amene alipo m'mene tabwerera ku opposition tikhala pasi nkuuzana monga ana banja limodzi kodi tiyende bwanji and ubwino wake alowawa angolowa alibe ndi maplan ndipo zonse zimene akupanga ni promise ah, muziona sikutinso zitenga nthawi and oyankhula sitikhalanso ine kapena malawi congress party ndi amalawi omwewo okha adziona kodi free education maphunziro aulere timauzidwa aja ali pati kodi cdf tinauzidwa ija ili pati kodi Zonse zimene amatiuza zija zili patali sizitenga nthawi ndipo si nkhaninso yoti tichite odwala mutu wa ching'alang'ala. Eni ake ndi Amalawi. Agamule mlandu umenewu ndiwo. Ife tili pano kukonzekera 2030. And 2030 mwinanso sitifika konseko chifukwatu mapromise aperekedwa apapawa ndi mapromise oti umakhala pansi kuti koma economy yake yomweyi nde ubwino wake. tonse tili pa zidze Ntha- pano nthawi yathu yatha uh, koma ndithokoze kuti tidali limodzi mpulogalamu ya lero mneneri ku chipani chimenechi cha malawi congress mcp a jessie kabwila ine ndiyamike ndiuzenso ma, ma supporters a malawi congress party kwacha dr lazarus alipo palibe wamwalira lazarus is not dead tilipo mcp sinamwalire Tiyeni tonse tikonze chipani 2030 idzachita kulowa mmapazi ngatinso tifike koseko. Osataya mtima, mchipululu simofera. Zikomo kwambiri. amenewo ndi a jessie kabwila amene ndi mneneri ku chipani cha malawi congress mcp